Ụtụtụ ọma, ehihie ọma, abalị ọma maọbụ mgbede ọma mgbe ọbụla eji hụ ihe onyonyo m chọrọ ka m o nwere ihe m hụrụ agara m ahịa agara m jee goo ihe n'ahịa o nwere one woman si na moto rituo na-ekwe ọnụ ahịa m na-ele ya ọ bụrụ na i bi n'Aba ị ga-ama ị ga-ama ahịa Arịarịa free zone ebe ihe a nọ mee m si mba na m ga-apụta n'ihu akwụkwọ a kwuo okwu bikonu ihe a kpọrọ mkpịsị aka ise ọ hara otu ee ọ haha ofu mkpịsị aka ise anyị ahaha ofu o nwere ndị nke ka ibe ha etu a ka ọ dịkwa na mmadụ o nwere ndị a mụrụ tinyere ngaji ọlaedo n'ọnụ ndị a nwechara silver spoon ndị a nwechara golden spoon o nwere ndị na-enwerọ nke ha nwere enwe ya mere mkpịsị aka ise ji na ahaha ofu ị bịa igote ahịa ị na-anya ibugo n'ụzọ na onye ị na-ego ahịa ị mara na ọ bụ onye ị ka mma gịnị mere ndị ndị igbo anyị ji emekarị ihe a ị makwa na ị ka onye a mma kama na ị chọrọ igo ihe ahụ ọ na-ere ị bịa gị na-ekweda ya ọnụ na ụdị na ya na-agba mpere mpe ka i lee ma ị ga-ebite ego i lekwara onye ahụ anya ma na-achọ ibite ego a gwara gị price ahịa a gwa gị ego ole a na-ere ahịa ị bịa gị kweda ya ọnụ ala ka a hapụ iri gị mugu ọ kwa ya ka a hapụ iri gị mugu ị bịa gị kwedacha ya ọnụ ala gị marakwa na onye a na ebiri ya nọ na village ma ele anya onye a wụ mma ka ukwu gị ma ele anya onye a nwere ike ịmụta gị n'ọgbọ ma ele anya onye a kwesịrị ịwụ mma gị maọbụ ọgbọ mma gị gị bịa gị na-ekwe ya ọnụ na-ekwede ya ọnụ na-ekwe ya ka a ga-asị ee o nwere ndị na-enweghị obi mana i nwere ike karịsịa ụmụ nwoke nwere ike ọ na-ebe akwa obi n'ime obi ya n'ihi na ahụhụ niile ọ tara goo ahịa ahụ mbọ niile ahụ ọ gbara i kwela ya ọnụ ahịa nkwụ ya nwezi ihe o nweghị ihe ụlọ ọrụ o nwetara ya o nweghị ihe o nwetara ya mana ị karịkwara ego ahụ ị karịrị ego ahụ ị dash ya ego ahụ ka were ya na ị dash ya e were ya nọọ na ị na-azụ ahịa mgbe anyị nwee ma oge were ego ahụ nye ya naanị chi obi ụtọ ya ọchị ekirike ọcha ga-apụ ya n'ọnụ maka na ọ na-enye udo mkpụrụ obi ọ na-enye peace na nwaanyị a ya elecha anya ọ ma ihe ọ ga-eme makwana otu o si asị gị gawa e werezi obi obi ilu na ya nara gị ego ka anyị mara otu anyị ga-esi na-ekwe ndị a na-enweghị otu ọ dị ha ọnụ ahịa ha pụtara ihe ọzọ ịchọ ihe ha ga-eri ha pụtara ịgba mbọ kama ha ga-aga yọwa arịrịọ i kwetọsịkwara na ha ọnụ ahịa ahụ n'ihi na ị chọọ ka ha rie ego gị ka ha rie gị mugu gị rie nke gị gị chọkwa ka i rie nwa gị na ahụ ga-adịtụ ha n'elu ị ga-ebewe ya bewe ya ka i bewe ya bewe ya bitechaa ya ka i benaracha ahịa ya chai ọ dịkwanụghị mma biko ka anyị kwụsị ya o nwere onye ị hụrụ na-akpa ụdị kpara ụdị agwa a ebe ị nọ shota na-ekwelu mmadụ ekwelu mmadụ ọnụ ahịa na-ekwekasị ọnụ ahịa gwa m ya na ebe e nyere akara ikwu okwu ka anyị kwuo ihe banyere ya biko ka ụwa nụ olu anyị ka ha kwụsịtụ ya ọ dịghị mma ị ma ihe ahịa ruru kwuo ihe ahụ ihe ahịa ruru asị m gị dashia ya ego kwụọ ya ihe ahịa ruru ndewo nụ ndị ọma m ji eme ọnụ ndị Igbo Igbo agaghị ala